Cuirfidh mé tús le mo thuras anseo ar leithinis Uí Ráthaigh i gCiarraí Theas, ceantar Gaeltachta atá faoi bhrú le fada an lá. Meas tú nach slat tomhais maith ea cúrsaí an Chumann Lúthchleas Gael ar cheantar ar bith? Agus más ea, céard a insíonn sé dhúinn go raibh Phiarsaigh na Dromada, cheithre fhoireann a thabhairt le chéile arú anuraidh le foireann amháin mionúr a chur chun páirce? Agus cuimhnigh ar na gasúir a d'imir an t-am sin, rugadh iad sin sna blianta maithe, blianta an rachmais, Cé chaoi mbeidh siad nó tá siad ag brath ar an méid gasúr a rugadh le linn an lagtrá. Bhí foireann mionúr againn féin anseo trí déag an taobh ach níl aon foireann mionúr againn anois. Bhí céad, timpeall céad is tríocha dalta ann nó mar sin agus tá sé fé seasca anois agus sin é an laghdú daonra atá tite timpeall na háite seo. Deireadh na seachtóidí, tús na hochtóidí d'fhág a lán daoine ón áit seo, do chuadar go dtí. na Stáit Aontaithe agus go dtí an Bhreatain agus rudaí mar sin ach ceapaim gur tháinig ar a laghad 50% díobh thar n-ais ach sna blianta is dócha atá imithe anois, b'fhéidir deich nó cúig bhliain déag, tá a lán daoine imithe thar lear arís go dtí an Astráil an t-am seo ach ceapaim ní tiocfaidh 15% ar ais agus dá mbeadh postanna timpeall na háite níl aon dabht ar bith go bhfillfidh siad thar n-ais.

Ní mar ar ndóigh sin í an fhadhb atá agaibhse anseo anois faoi láthair ná an laghdú daonra agus bánú na tuaithe. Bhí mé ag léamh áit eicínt i 2002 gur scór baile fearainn sa ngleann seo tréigthe. Cé mhéad atá tréigthe anois? Eh, ochtó haon is dócha. Ochtó haon. Os cionn a thrí oiread. Sea, tá sé just dochreidte. Nuair a fhéachamar ar dtúis ar na staitisticí bhíomar go léir saghas ag féachaint air cosúil le an bhfuil sé seo ndáiríre? Ach tá. Agus. I gceann deich mbliana nó mar sin, beidh, is dócha, scór eile. Agus an, ab, fadhb tuaithe, fadhb Gaeltachta? Is dócha gur fadhb tuaithe in iomlán atá ann. Is dócha go bhfuil an rialtas atá againn faoi láthair ag iarraidh gach éinne a bhogadh isteach sna cathracha agus sna bailte. Tá trí ionad fiontraíochta againn sa Dromaid, ionad álainn, ach an príomh-fhadhb ná níl aon comhlacht ann chun lonnú ann. Cén fadhb atá ann? N'fheadar. B'fhéidir leathanbhanda? Cosúil le chuile áit eile amuigh faoin tuath, fanacht leis an scéim, an leathanbhanda. Sin an rud. Ach muna bhfuil an scéim sin againn, níl aon mhonarcha chun teacht anseo. Gan seirbhísí, ní bheidh pobal anseo. Is saghas fáinne fí atá i gceist sa cheantar seo. So, I mean, nílimid in ann clainne a tharrac go dtí an ceantar seo muna bhfuil seirbhísí agus muna bhfuil tacaíochtaí ceart. againne, ach ach bhfuil Sceilg Mhichíl againn. Bíonn muid ag ceapadh nach mbeadh fadhb ar bith thíos anseo. Is é sin an rud. Ach tagann daoine agus fanann siad an lá agus imíonn siad arís. Agus chomh maith leis sin, tá an turasóireacht iontach ar fad, ach ní féidir leat brath ar thurasóireacht amháin. Ag breathnú ar na figiúirí, bheadh tú ag rá leat féin, wow, tá an Ghaeltacht seo i dtrioblóid. Gan dabht, tá an Ghaeltacht i dtrioblóid, ach chun teanga a labhairt, caithfidh daoine a bheith agat. Muna bhfuil daoine ann, ní bheidh teanga ann. Tá an comhchoiste, Comhchoiste Gaeltachta Uíbh Ráthaigh, tá siad ag déanamh an-jab chun an Ghaelainn a chur chun cinn sa cheantar ach caithfidh daoine a bheith againn, caithfidh páistí ag freastal ar scoileanna a bheith againn, caithfidh daoine a bheith againn. Sin an rud is tábhachtaí. So daonra, jabannaí, bunsheirbhísí, gan dabht. chomh simplí sin. chomh simplí sin. Nuair a chasann tú le duine ar nós Eimear, duine atá chomh lán le beocht agus le spiorad agus a bhfuil croí mór aici, bíonn tú ag rá leat féin, bhuel, má tá duine mar sin sa bpobal ag obair is ag troid ar mhaithe le muintir na háite, bíonn tú ag rá, bhuel, tiocfaidh siad as. Beidh siad alright. Ach ansin nuair a chuimhníonn tú air, chúig bhliana déag ó shin, bhí thart ar fiche baile fearainn sa gceantar seo, tréigthe. Anois tá thrí oiread sin. Níl fhios a'msa ar tharla bánú tuaithe ag an leibhéal sin in aon áit eile in Éirinn ó aimsir an Ghorta. Agus níl fhios a'm an féidir an taoille a stopadh i dtráth.